donc n bɛ gros bras mali officiel abonné bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n b'aw fo depuis aw sigiyɔrɔ la donc nin an ye eh, suruja ka sunkalo baro kɛnɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni eh, cɛkumabaw dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ nimisi wasa mɔgɔw man'u ye f'u yɛrɛ nimisi bɛ wasa e fana u ka fini don ta swag dan don a bɛ eh, nɛgɛta nɛgɛta yɛrɛ don mɔgɔ la n'i ye ninnu jɔlen ye quoi donc sans plus tarder euh, an bɛna interview daminɛ donc euh, an bɛ yafa deli kɛ mɔgɔw ma ni fili kɛra yɔrɔ minnu na donc euh, aw ni su aw ni su kɔni baasi t'a la kɔni alhamdulilayi ça va forme bɛ yen ça va ça va ɛɛ taribo est ce que an t'a daminɛ ni e ye ok donc i bɛ se ka tɔgɔ ni jamu fɔ i ka salle ani i ka quartier ok ne tɔgɔ ni jamu ye yaya koyita

an b'an lamɛn jama bɛɛ fo ka an filɛli jama bɛɛ fo suja k'i yɛrɛ fo ka page in kanubaga bɛɛ lajɛlen fo
suja kun min ye ne taribo bila nɛgɛta la n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i bɛ delta force omaruba dɔn ala ka hinɛ a la ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire omaruba de tun ye ne kanu depuis n fitinin a bɛ to ka n ta deluxe b'a bolo a bɛ n sigi a ka moto ɲɛfɛ an bɛ taa sira fɛ an bɛ taa sira fɛ ne nana omaruba ye a kɛcogo mhm. ala ye bonya ni janya min kalifa a la k'o ye nɛgɛkuru ka baara de mhm. n ko fo sini ma sinikɛnɛ ma n fana ka tɛmɛ omaruba la ah. walayi o de ne taribo don nɛgɛta la donc i ye nɛgɛta kanu ale de sababuya la ale de sababuya la ok donc euh, mais i bɛ se k'a fɔ an ye taribo yɛrɛ kɛra a y'a daminɛ ka kɛ agent ye wagati jumɛn garde corps ye wagati jumɛn bon taribo ka nɛgɛta mhm. ne bɛ nɛgɛ ta daminɛ en 2003 2003 2003 mɔgɔ minnu bɛ n dɔn kosɛbɛ parce que anw fana tun ye tungarankew de ye quoi ee cogo jumɛn la ee ala tun ye ne sigiyɔrɔ bɛn nizeriya moi j'ai fait ah. sept ans là-bas sept ans nizeriya n bɛ nizeriya ah, donc n bɛ nɛgɛ ta yen mais n ye ko caman kɛ yen ah, donc n nalen yan fɛnɛ o kelen don n y'a continuer donc fo jusqu'à aujourd'hui awɔ
est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye taribo est ce que e delila ka competition kɛ yan parce que an ɲɛ b'a la i ye cɛ kumaba ye mouvement kɔnɔ donc k'a fɔ i ye tal b ka agent de sécurité i y'a ka garde du corps ye an bɛ se k'a fɔ ten tɔ donc o stariya kɔfɛ parce que n'i bɛ star kɔ i bɛ dɔ ye diyagoya ye mais i bɛ se k'a fɔ an ye e donna competition yɛrɛ la cogo jumɛn na ne ka taribo ka don competition na o sɔrɔla n terikɛ de fɛ force one seyiba sila ale ye compétition daminɛnen ye don min na yɛrɛ a bɛ compété a ma diya n ye n k'a ma non tɔgɔtigi man kan ka sɔn tɔgɔna sugu dɔw tali ma a ko n ma non n ka cɛ n y'a préparé awɔ ala y'a kɛ a donna et puis a kunnawolola fɛnɛ donc résultat kɔfɛ a ko n ma taribo donc ne compétéra ɲinan n b'a fɛ i fana ka compété san wɛrɛ k'a jira malienw na c'est-à-dire ko fini ɲuman don in tɛ n bɛ artistew nɔfɛ sécurité in dɔrɔn tɛ n b'a fɛ i ka compété k'a jira malienw na k'a fɔ fanga yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen donc ala nana n'a ka na ye ɲinan fangatigi taribo fana participéra a la A kɛra bɛɛ yan na ne ma fili e sujan e suja b'a kɛnɛ la n ka pazsi la o waati ye dɔn an bɛ na fɔsiban fana fan fɛ an bɛ ki duuru fana bɔsi ale fana ka sɔrɔ ka se ne ma fɔsiban bɛ cogo de sujan saba ye cɛ kumaba aladula ye jɛme i b'a ka bɔ saba saba o wɛrɛma nana an ka n bɛ taa son diyara ye kosɛbɛ dɔn kɔ Force one i bɛ se k'a fɔ an ye force one tɔgɔ ani a jamu salle ani force one yɛrɛ sigilen yɔrɔ jumɛn ok sulja o diyara n ye sanni n ka kuma daminɛ n bɛ an lajɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo ka page in abonné bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ka e sulja fana fo dan tɛ foli min na donc k'an ka grand maîtrew bɛɛ lajɛlen fo an ye an donna ni mouvement in na ka mɔgɔ minnu to a la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an b'olu fana fo minnu fana y'a daminɛ an kɔfɛ an b'u fana fo hali minnu m'a daminɛ fɔlɔ an b'u bɛɛ fo foli tɛ tɛmɛ
o kɔfɛ sulja c'est moi seyiba sila force one force one mais i ka salle n'i ka quartier donc n bɛ entraînement kɛ bi bakaribugu la empire force la mais n sigiyɔrɔ bɛnnen don jalakɔrɔji ma ok force one mun ye force one yɛrɛ don nɛgɛta la i ye nɛgɛta in kanu sɔrɔ cogo jumɛn bon sulja n'i ko mun ye ne don nɛgɛta la hmm. ne bɛ se k'a fɔ ko nɛgɛta donna ne la quoi eh. parce que nɛgɛta donna ne la cogo di
i b'a dɔn ne kɔrɔbayala dɔɔnin ka n to denmisɛnninya la ka sɔrɔ n kɔrɔkɛ bɛ nɛgɛw bɛ a bolo so quoi hmm. nɛgɛw b'a bolo so cogo di parce que ale fana tun bɛ karate kɛ et puis a fana tun b'a kɔnɔ dɔɔnin quoi mais a kun tɛ ne ka ne bɛ niveau min na bi a kun ma se mais olu ta fana tun ye parce que a kun bɛ karate kɛ i b'a dɔn génération ko man nɔgɔn dɔɔnin quoi donc ale fana tun b'o kɛ a kun bɛ karate kɛ donc a tilala ka nɛgɛ mais sulja i b'a kalama ne kɔrɔbayala ka bɔtikolon nɛgɛ de to an fɛ yan u bɛ bere don nɛgɛ min na ka bɔti kolon k'a kɔnɔ ka fɛn kɛ ka pan dɔ ɲini k'u da k'a di ɲɔgɔn ma ne kɔrɔbayala ka o to an fɛ yen quoi n ye ko dɔn k'o to an fɛ yen quoi Dɔnku de b'a yɛrɛ fittiri an tɛ sa a kɔrɔ a ma ye se ka na an mili mili a la nɛgɛ yɔrɔ ɲini fo kana kɛ n yɛrɛ kɔrɔbaya la ka tan ni bila dɔn dɔnku ne yɛrɛ ye ka mu daminɛ ni karata de ye kuwa parce que ye di damadɔ kɛ mɛn la parce que a kun ka ne ka lisi yɛrɛ kuwa an ka karataw ka ne ka lisi yɛrɛ t kan parce que ale yɛrɛ de don ale pe an kɛra ye tɛ bi kuwa i bɛ ka kɛ fo ne yɛrɛ kɛra ye dɔn fɛn bɛɛ kuwa o ye denmisɛnninya cogo ye donc n yɛrɛ tilala ka n'a ye tuguni ni n tilala ka nɛgɛ ta ka fara kan a bɛna n ka formation a bɛna a dafa o compléter quoi ah donc vu que n nana don a la bon fo ka na teriw sɔrɔ minnu ye dasaw ye hmm. a ko ko n'a kɛra non an ka taa dɔrɔn de mais nɛgɛta la i donna la euh, san jumɛn la au juste bon n donna la Sulja a mɛnna a mɛnna kosɛbɛ yɛrɛ a mɛnna kosɛbɛ a bɛ dɔ bɔ a bɛ a bɛ san caman bɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka sɔrɔ Sulja n donna nɛgɛta la ka forme ɲini ka kɔgɔ ka sɔrɔ i b'a dɔn hali n tun tɛ taa bara feereyɔrɔ ni fɛnw na quoi parce que n m'o f'i ye mun na mɔgɔ caman bɛ yen n'i y'u ɲininka ko Force donna nɛgɛta la san jumɛn u tɛ se k'a f'i ye o parce que u ni ne ye ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ n kɔgɔlen don o y'a sɔrɔ mouvement ninnu dɔw yɛrɛ bɛ yen n ye nɛgɛ ta ka kɔgɔ ka fɛn kɛ mais n tɛ taa mouvement na o ye n ka tan na position ye voilà ok Force i bɛ se k'a fɔ an ye ka walawala an ye garde corps n'a fɔra ko garde corps garde corps yɛrɛ ye jɔn ye a kan ka mun de kɛ a man ka mun kɛ bon Sulja ne bɛ se ka mun f'i o la parce que mɔgɔ ko dɔn bɛ mais i ko bɛɛ dɔn tɛ quoi n bɛ se ka min mun dɔn n mhm. bɛ se k'o fɔ ee n'i y'a mɛn garde corps et surtout à rapproche i bɛ mɔgɔ dɔ de garder o tiɲɛ don et puis i bɛ mɔgɔ dɔ de sécuriser donc tant que tu es un garde corps à rapproche kɔni i kan ka i jija k'i labɛn kosɛbɛ k'i préparer sécurité in kama quoi donc sanfɛla fo duguma sanfɛ fo duguma i kan ka bɛɛ labɛn k'a fɔ n ye nɛgɛ dɔrɔn ta dɔrɔn ka funu ten dɔrɔn garde corps o dɔrɔn tɛ o Sulja i b'a ɲɛɲini k'a dɔn de quoi a i b'a ɲɛɲini k'a dɔn sinon n'i kɛra garde corps ye i sigi k'i malo don ma kɔnɔ quoi mun b'i ni malo cɛ dɔrɔn o ye ko bilenbaliya dɔrɔn de ah, donc sécurité kɔni i b'a essayer k'i préparer k'a daminɛ sanfɛ fo duguma k'i préparer très bien Donc ka discipline kɛ intouchable ye quoi voilà donc n m'a fɔ i ka jama i k'a kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲɛ jɔ i la i b'o bila KO la n m'o fɔ quoi mais en tout cas i b'i préparer ka tila k'i ka sang froid garder quoi voilà ok problème t'a la o yɔrɔ sisan faamuyara kosɛbɛ mais Force One i bɛ se k'a fɔ an ye ka bɔ nɛgɛta la ka don compétition na a a ye mɔgɔ caman dabali ban dɛ mais kun jumɛn kelen e y'a décider ka bɔ nɛgɛta la ka don compétition na
bon Sulja o fana ɲininkali diyara n ye ne bolo an delila ka nin kuma kɛ ka tɛmɛ o siga t'a la mais mɔgɔ kura caman bɛ yen sisan ok parce que i b'a dɔn e yɛrɛ filɛ ka mun fɔ n'i kɛra star dɔ ka sécurité ou bien i kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye ou soit an ka mouvement in kɔnɔ i b'i pari ou i b'i pari quoi donc généralement u b'i kɛ nɛgɛtala bluffeur de ye ou bien u b'i kɛ en tout cas mɔgɔ dɔw yɛrɛ delila ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka n terikɛ yɛrɛ dɔ wele A ko karisa e ka teri wɛrɛ tɛ anpiri yɛrɛ wele ko anpiriseke pa que anpiri bɛ an teriman kɛ ɲɔgɔn fɛ anpiri yɛrɛ n terikɛ ye kuwa a sabanan nɔfɛ n taara ka sa la dɔn an y'a se ka n terikɛ don kuwa b'a fɔ la b'a fɔ ka mɛtiri mugu fo ka anpiriforosi bɛɛ lajɛlen fo k'anpri yɛrɛ wele ko anpiriseke forosi kɔnɔ anw tigɛ forosi kɛ nɛgɛgetala yɛrɛ Donc nɛgɛtala bluffeur an kun tɛ ka Force yɛrɛ jate ko est-ce que fanga b'a la est-ce que a bɛ se nɛgɛ yɛrɛ kɔrɔ wa Empire k'u ma ko a ye na dɔrɔn n'aw nana salle kɔnɔ n'a ye mun ye o bɛ somɔgɔ sama bɔ quoi donc u wulila ka na fana donc a kɛra mun ye a ma dogo u la fana quoi donc maintenant compétition parce que n'i y'a ye ne donna compétition na a kuma kuma ca cayara trop parce que vu que mɔgɔ b'i ye mouvement gros bras kɔnɔ i bɛ taa mɔgɔ ka compétition kɛyɔrɔ la u b'i inviter i bɛ taa ka t'i sigi k'a lajɛ ka wuli tan tan tan voilà donc maintenant u bolo peut-être tɔgɔko in bɛɛ ye Iba One ko tɔgɔ de ye ou bien Tal B ko tɔgɔ dɔrɔn de donc c'est pour cela n yɛrɛ y'a décider ka don ka surprise kɛ mɔgɔw la ko la kɛnɛ kan quoi mais i donnen compétition na est-ce que i ye nɔ bɔ a ko la Sulja n ye nɔba de bɔ parce que mɔgɔ sigilen kun tɛ ni mun ye n y'o kɛ quoi a kun tɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n bɛ se ka se compétition na yɔrɔ o yɔrɔ n sera yen hmm? a kun tɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n bɛ se ka mun kɛ n y'o kɛ ah, donc jusqu'à maintenant Dieu merci quoi non tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ eh, a tɛ tɛmɛ o kan donc c'est pour cela que n y'a essayer hmm. cogo bɛɛ la ka n terikɛ latugun n kɔ n mana n sen bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a ta da yen donc dans les jours à venir a bɛ bila ne yɛrɛ ɲɛ quoi non tiɲɛ yɛrɛ la eh, a yɛrɛ ka compétition laban dɔ delila ka kɛ vraiment an bɛ mɔgɔ minnu dɔn ni couchékɛlaw yɛrɛ couchékɛlaw olu yɛrɛ dɛsɛra kɔrɔ e y'o ɲɔgɔnna kɛ tariku yɛrɛ y'o ɲɔgɔnna kɛ a don ne ko est ce que nin nɛgɛ in dafara est ce que yiri t'a la tellement tellement ne yɛrɛ dabali banna quoi voilà e mɔgɔ min nana kunun dɔrɔn ka na ka se ka nin poids ni charge sugu ta voilà bon sisan i b'a ye o ye mun ye o tɛ balina ko o tɛ subaga ye o tɛ jinɛ ye o i b'a sɔrɔ a b'a kɛ de quoi salle yɛrɛ la a b'a kɛ parce que vu que anw bɛ mun kɛ salle la anw bɛ mun kɛ salle la a t'an permettre n'an bɔra cɛw bɔ don mm. ko an bɛ dan yɔrɔnin dɔ la quoi n'an bɔra an bɛ mɔgɔw kabakoya de quoi parce que an bɛ mun kɛ quoi. exactement voilà tiɲɛ la a ye mɔgɔw la eh, kabakoya ko la. voilà donc eh, sisan nɔ k'a fɔ mɔgɔw ye eh, minnu minnu y'u connecté sisan tariku wɛsi. ale ye talibi ka eh, talibi ka sécurité de donc euh, force one ale ye iba one bɛɛ b'ale dɔn gladia ale fana y'o ka eh, sécurité bon an bɛ se k'a fɔ garde corps rapproché donc eh, force one bɛ continuer ni e ye okay. donc euh, i bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ ni iba a ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na garde corps ya wolo a kɔnɔ bon ne ni iba ye ɲɔgɔn dɔn mm.

talent mun bɛ n na parce que ani qualité mun bɛ n na a b'a dɔn quoi donc maintenant ale de kɛra ale de sababu ye n ni Iba One se ɲɔgɔn ma donc jusqu'à maintenant depuis Iba fana ye n ye ani ka n dɔn jusqu'à maintenant non a fana ma tulonkɛ n fɛ ko la quoi parce que a fana y'a dɔn qualité mun bɛ n na ani talent mun bɛ n na donc Ah ouais. Mais euh, Force One, e yɛrɛ ka carrière kɔnɔna la, i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la? Fɛn jumɛn de y'i ɲɛkɔrɔse yɛrɛ?
bon Sulja Dieu merci ne bɛ ala fo k'ala barika da i b'a dɔn gɛlɛya misɛnmisɛnnin ninnu ma olu fɔ sinon ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ n ka kow la quoi parce que hali mouvement ouais hali mouvement gros bras du mali kɔnɔna la i b'a ye Dieu merci mɔgɔ tɛ yen ko problème ba problème bɛ ne ni mɔgɔ min cɛ quoi cɛla an m'a kuma mɛn i b'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ jugu bɛ mɔgɔ senkɔrɔ u b'u munumunu mais an t'olu jate quoi olu mana na cogo o cogo an b'olu fili an bolo kɔfɛ de ka continuer k'an ka mɔgɔya kɛ quoi sinon hali mouvement gros bras du mali kɔnɔ i tɛ dasa ɲɛnama foyi ye hmm. ko fɛn bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ quoi non non non n b'u bonya de u fana bɛ n bonya ah, donc ce n'est pas facile que ne ka gɛlɛya sɔrɔ mouvement kɔnɔna la o b'a yira mouvement la mɔgɔ hakili bɛ gɛlɛya minnu na i m'olu sɔrɔ a kɔnɔna la non non non ok euh, donc sisan nɔ n bɛna question poser euh, nin ye question un peu bizarre ye mais n bɛna poser quoi i b'a dɔn aw bɛ mɔgɔ minnu a ye mɔgɔ minnu ka garde corps rapproché i b'a dɔn furuku furuku b'u cɛ mais an dun ɲɛ b'a la aw de bɛ ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ se k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ an ye normalement normalement aw fana tun kan ka kɛlɛ ou bien ouais effectivement Sulja nin yɔrɔnin nin diyara n ye trop hmm. parce que vu que mɔgɔ caman bɛ kabakoya nin yɔrɔnin na ah, et puis ani nin question a bɛ sɔn ka diya mɔgɔ ye trop ah, Bon n bɛ se ka mun fɔ o la Sulja n'a sɔrɔ n ni taribo fila ko hakili t'an na an bɛ se ka kɛlɛ n'a sɔrɔ an ye mɔgɔ lankolon ye an bɛ se ka kɛlɛ ko parce que an bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ hali n'a sɔrɔ malentendu dɔɔnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka kɛlɛ quoi mais ne bɛ kɛ iba one ka sécurité ye ne kɛra o ye o y'a sɔrɔ ne ni taribo tɛ ɲɔgɔn dɔn quoi parce que bi ko tɛ dɛ a mɛnna mais e yɛrɛ kɛra one ka sécurité a bɛ san joli bɔ a bɛ san tan ni kɔ de bɔ Sulja san tan a mɛnna a mɛnna Sulja ah ouais a mɛnna ee parce que sisan mais talibi kɛra eh, taribo kɛra talibi ka sécurité ye o y'a sɔrɔ ne ni nin ye teri ye quoi ouais donc olu kɔnɔna ninnu na o ye baara kɔnɔnaw de ye o ni talibi mago bɛ nin na n'u ka mouvement bɛ yen ne bɛ jɛn ni ma u bɛ t'u ka mouvement kɛ ni Iba ka mouvement bɛ yen ne bɛ jɛ talibi nin bɛ jɛn ne ma ne bɛ taa Iba ka mouvement kɛ o ye baara nacogo ye quoi si tɛ si empêcher hali n'a sɔrɔ pro plan dɔw de tracélen don an bolo an kan ka ko dɔw kɛ ou bien an kan ka taa yɔrɔ dɔw la mais ni min ka chef mago b'a la don min dɔrɔn o bɛ taa o ci kɛ donc ni foyi foyi tɛ yen wagati min an b'an ka teriya kɛ an bɛ continuer donc ne kɔni bolo anw ye adamadenya faamu tan de parce que n delila k'a f'i ye ko anw ye dasaya valoriser an y'a valoriser parce que a tɛmɛna an ka ɲɔgɔn jogin in kan anw tɛ anw tɛmɛn'o kan anw tɛmɛn'o kan voilà donc o ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka kow de quoi donc là où on est maintenant anw kan ka kɛ image de ye ka image ɲuman de yira diɲɛ mɔgɔw la ani mali mɔgɔw la ni bamakɔkaw ni diɲɛ an dɔgɔninw n'an kɔrɔkɛw la voilà donc a ye ka nɛgɛ ta k'i kɔgɔ ka tila ka hakili kɛ ka baara kɛ quoi a tɛ tɛmɛ o kan voilà donc ne bolo a tɛ kɛlɛ kun bɔ quoi an bɛ se k'an ka teriya kɛ ka tila k'an ka baara fana kɛ foyi t'a la ok eh, donc n bɛ nin question poser kun na n bɛ tila n bɛ na eh, Taribo West ka yɔrɔ fan fɛ eh, an bɛ fɛ ka mun dɔn eh, Force One ni i b'a dɔn mɔgɔ n'i bɛ kamera kamera bɛ k'i filime ani kamera tɛ k'i filime o tɛ kelen e bɛ se k'a fɔ n ye Iba yɛrɛ ka personnalité ni kamera tɛ yen a bɛ cogo jumɛn na mɔgɔ suguya jumɛn don Sulja o fana diyara n ye han i b'a dɔn ni kamera tɛ yen an tɛ dugu kɔnɔ fo an b'Iba yɛrɛ fɛ yen ɔn an visage de tɛ kelen dɔrɔn sinon n'an bɛɛ ye fɛn dɔ don an ɲɛ la e bɛ kabakoya ko jɔn ye Iba ye jɔn ye Force ye quoi han e bɛ kabakoya de jɔn ye boss ye jɔn ye I sécurité ye non a dan de don tulonkɛw yɛlɛ fɛn bɛɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ bonya kɔnɔ quoi ka tulonkɛw kɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ne n'Iba fila bi baro de la ka baro ɲaga an bɛ yɛlɛ an b'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ k'an kaman n'e yɛrɛ y'a ye i bɛ kabakoya ko nin ye mɔgɔ n'a ka sécurité ye quoi mais n'an bɛ dugu kɔnɔ kamera ni fɛnw bɛ yen o ye baara n'a tɔgɔ ye quoi mais n'an nana so vraiment n bɛ se ka mun f'i ye Iba ta ye mɔgɔko dan ye quoi Iba One ta ye mɔgɔko dan ye ne n'Iba One b'an bolo don minɛn kɔnɔ ka dumuni kɛ minɛn kɔnɔ n yɛrɛ n'a fila ka dumuni kɛ voilà a t'a yɛrɛ bonya olu ma olu o mɔgɔ tɛ quoi n'an nana so i b'a dɔn a bɛ balimaya tɛ comment sécuritéya ni fɛnw baaraɲɔgɔnya tɛ yen wa balimaya de bɛ yen so quoi ah ouais donc o yɔrɔ faamuyara an b'an profiter nin na an bɛ eh, Iba One yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka nin na parce que nin question ninnu filɛ nin ye n'i ma k'a ka garde corps rapproché ye i tɛ se ka nin question ninnu répondre k'a bɛ mɔgɔ nimisi wasa quoi Taribo West Sulja donc n bɛ na i ma cɛ kunbaba Taribo i bɛ ka kɔgɔ dɛ sunkalo dɔ de bɛ ka fara ɛ sunkalo dɔ kan ka bɔ a la ale bɛ dɔ bɛ ka fara ale kan a cɛ i yɛrɛ fana man ɲi
dɛ Taribo e se k'a fɔ an ye sisan e yɛrɛ taribo i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i ka carrière bɛɛ kɔnɔ su ka nɛgɛta yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ komi an ka carrière ma ban fɔlɔ waa taara ali sisan siga t'a la ala ka caman fara amina yarabi k'a daminɛ taribo ka nɛgɛta don na fo ka na se bi ma walayi bilayi suliyan gɛlɛya zéro depuis a daminɛ fo bi depuis a daminɛ fo sisan parce que i b'a dɔn gɛlɛya in fana ye fɛn mun ye i b'a dɔn ni i tɛ kun n'i yɛrɛ ye quoi o de bɛ na ni gɛlɛya ye kɛmɛ fila b'e kun e bɛ fɛ ee ala ye voitiri nɔgɔya nɛgɛtala minnu ye olu bɛ waa kɛmɛ fini minnu don e fana bɛ fɛ ka to waa kɛmɛ fini ɲɔgɔnna don i ka patɔrɔn bɛ tigɛ i la don dɔ la siga t'a la voilà donc o de la n ko n ma gɛlɛya sɔrɔ ok o yɔrɔ faamuyara Awɔ. mais eh, taribo e bɛ se ka e fana e bɛ se k'a fɔ an ye e yɛrɛ ni talibi aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn na
ee suliyan ne taribo ni talibi ka ɲɔgɔn dɔn a mɛnna han mais an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɛra tout rassemblement o kɛra ala ma mais o sɔrɔla mɔgɔ min fɛ ee, petini dɔ bɛ yen a b'a yɛrɛ pɛntiri k'u b'a fɔ a ma ko subaga subaga wa subaga mɔgɔba subaga de taara fo n fɛ yen hmm. tilegan fɛ a ko taribo ne y'i ŋaniya ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye bi hmm. o ye talibi ka talibi ka sécuritéya ye ne ko subaga n ko man k'i sogoro la hmm. subaga ko non k'a ma sogo la k'aw yɛrɛ de kanu ko parce que ko talibi bɛ yɔrɔ min na bi ko ni e taribo yɛrɛ t'a kɔ diɲɛ kɔnɔ ko foyi ma ɲɛ quoi ne ko ahan n'i y'o jateminɛ ko awɔ n ko problème t'a la ko n yɛrɛ bɛna taa talibi fɛ yen a tɛ mɛn a don n taara talibi fɛ yen a dugusɛjɛ a ye n ye dɔrɔn ji cira a ɲɛ kɔrɔ walayi bilayi cogo jumɛn na a ko n ma ko n y'a hakili jigin a ka sécurité fɔlɔfɔlɔ dɔ bɛ yen ko subaga si mhm. ala ka hinɛ a la aliman kɔrɔkɛ ah, bolonɛgɛ minnu bɛ n tɛgɛ la a y'u lajɛ ji cira a ɲɛ ani ka fini don ta la bolonɛgɛ ninnu subaga si filɛ na n t'a yɛrɛ négliger merci donc ji cira a ɲɛ kan a ko taribo ne y'i lajɛ mɔgɔ min bɛ ka na n ɲɛ kɔrɔ sisan sisan sisan o subaga de ah. n'an bɛ ɲɔgɔn bolo hmm? a y'o fɔ n ye bon a ko ko an bɛ ɲɔgɔn bolo k'a ta o don na fo ka n'a bila bi la halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka taa walayi hɔrɔnya la hɔrɔnya la ah ouais eh Taribo ouais i b'a dɔn komi n y'a fɔ n y'a question posé Force One na ko furuku furuku b'aw ka aw ka stariw cɛ bɛɛ b'o kalama mouvement kɔnɔna la aw dun filɛ nin anw de b'aw fila ye tuma bɛɛ aw bɛ compétition kɛ yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ aw bɛ taa ɲɔgɔn kunko la ɲɔgɔn fɛ a genre i n'a fɔ mɛra min quoi an ka an ka ko yɛrɛ ye sa quoi mais kun jumɛn na aw ka le fait que aw ka eh, patron bɛ kɛlɛ la aw ka artiste bɛ kɛlɛ la mun na aw ma kɛlɛ.
Eh, suluja o tɛ problème ye o tɛ baasi ye fɛnɛ ne ni force one ta c'est à dire a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ quoi a tɛ n'a fɔ teriya yɛrɛ bilen a bɔra o kɔnɔ quoi a kɛra fɛn wɛrɛ de parce que munna iba talibi siriki ɔsibi ne ni force filɛ cogo min na u bɛɛ y'a daminɛ nin cogo la u tun bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ awɔ tellement k'u ka di mais ni ala nana n'a ka na ye mɔgɔ se tɛ mankan na donc an bɛ ala de deli ne taribo ni force bɛ cogo min c'est à dire ala k'an to o cogo la ala kana mɔgɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ ala kana nafigi don an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an hakilina n'an kuntilennaw kɛ kelen ye sinon mɔgɔ man ɲi dɛ suluja mɔgɔ man ɲi dɛ mɔgɔ de donna ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais bi ala bɛ k'o mɔgɔ juguw fanga dɔgɔya ninnu yɛrɛ dama bɛ ka tɛmɛ n'u ka hadamadenya ni fɛnw ye iba bɛ taa siriki fɛ yen siriki bɛ taa iba fɛ yen bɛɛ bɛ taa tali fɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn u bɛ baro ni fɛnw kɛ donc fitinɛ juguman min bɛ yen nɔ o fanga bɛ ka dɔgɔya quoi ah ouais donc o ye kelen ye donc ne ni n ka cɛ fana bɛ ɲɔgɔn bolo bɛ
ok eh, taribo Ouais. i bɛ se k'a fɔ an ye eh, ni kamera tɛ yen Awɔ. ko an k'a kɛ sa kamera tɛ yen salon kɔnɔ awɔ talibi yɛrɛ a bɛ cogo jumɛn na ni mɔgɔ tɛ yen kamera tɛ yen media tɛ yen foyi tɛ yen Awɔ. k'aw yɛrɛ dama don a yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na ee, suluja o ɲininkali fɛnɛ hmm. o diyara n ye kosɛbɛ parce que hmm. mɔgɔninfin i bɛ mɔgɔ min dɔn nin ɲininkali man kan k'anw na quoi sinon hmm. dɔw b'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ tantɔ nin ɲininkali kan ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw de la or n'a fɔra star hmm. star kɔrɔ star ye mɔgɔ ye bɛɛ bɛ mɔgɔ min lajɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn hmm. mais talibi fana ye mɔgɔ ye bi an bɛ don min na i b'a fɔ bi hmm. starya yɛrɛ nege t'a la walayi bilayi suluja eh, cogo jumɛn na i bɛ taa tali fɛ yen i b'a ni kulɛti de sigilen sɔrɔ a ka da la garibudennin minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ n'u bɛ tɛmɛ ka mɔgɔw deli fisabilayi ni kuranɛ cɛ tuma dɔ la i bɛ t'a n'olu de sigilen sɔrɔ baro la n bɛnna n'a ye fɔ siɲɛ fila ani zɛrɛntigiw ni fɛn ninnu a b'u wele dɔrɔn a bɛ zɛrɛn bara kelen san dɔrɔn a b'u ni lahinɛ a bɛ mun d'u ma ka taa ala de b'a dɔn i m'a faamu wa c'est à dire tellement que an ni talibi ka di a n'a baara ɲɔgɔnw c'est à dire n'an ko an bɛ fɛn o fɛn fɔ u b'a fɔ ko nin y'a ka mɔgɔ ye u tɛ se k'o ni fɛn Tiɲɛ don. mais le temps va juger awɔ awɔ tiɲɛ la a tɛ tɛmɛ o kan Dɔnku n bɛ kɔnt ni e ye tariku tu tariku e yɛrɛ bɛ se ka fɔ ne ye ka kɛ tari ka gba ye ka kɛ tari ka garidi kɔrɔ pse ye a bɛ mun ni ɲɛ ye a ye mun ni ɲɛ ye o su sari ka garidiyara pse a bɛ nafa fɔlɔfɔlɔ min ɲɛ ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ ye fɔlɔ F'i ka se i da la. Hɔn! Starya ye fɛn dɔ ye Ala t'a di bɛɛ ma. Mais Ala fana kɔfɛ. Star jigi bɛ mɔgɔ min na, o y'a lakanabaga de ye. Siga t'a la. I bɛ taa sɔrɔ star dɔ bɛ yen, a bɛ maloya dɔ ma, mais a ka Ala deli tɛ a n'o ka ɲɔgɔn ye. C'est vrai. Mais a bɛ se k'e ci o ma. I b'a fɔ karisa ye nin man di ne ye, a bɛ tan, a bɛ tan. Bon ni e nana sini ma sinikɛnɛ ma o kuma ka taa mɛn mɔgɔ wɛrɛ da star dɔ ye ne ci k'a kɛ tan a bɛ tantɔ a bɛ tantɔ jɔn y'i mago sa i dabara de y'i mago sa siga t'a la donc f'i ka se i da la a fɔlɔ fɔlɔ i k'i taayɔrɔ dɔn ka se i ko kɛ cogo la Soudian donc n'e fana kɛra garde corps rapproché pression bɛ e fana kan i ka ko kɛta bɛɛ la fana o diyagoya parce que e donyɔrɔ n'e bɔyɔrɔ o kan ka dɔn de o

n'i b'a min a interditlen e ma C'est vrai. voilà donc ninnu bɛɛ ye infiniya kungo a bɛ problème lase mɔgɔ ma i ka baara kɔnɔna la Ouais. sinon sécurité ka gɛlɛn na Soudian Hein?
Euh, mais c'est vrai, i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn. awɔ Mais est-ce que euh, Taribo i bɛ se k'a fɔ est-ce que aw saralen don ka ɲa bon eh, i b'a dɔn directement ne yɛrɛ ni n ka bɔsi ni ɲɔgɔn cɛ sara t'an cɛ dugukolo sanfɛ ɛ cogo jumɛn na parce que n'i y'a mɛn sara t'an cɛ sara ye di ni kalo sara sa par exemple a bɛ waa bi naani d'i ma ou bien a bɛ waa bi duuru d'i ma ou bien a bɛ waa bi saba d'i ma o ye bɛnkan ye mais yanni kalo yɛrɛ ka sa ne bɛ se ka mun dun n ka bɔsi yɛrɛ kun ala de b'o dɔn donc c'est la famille quoi sarako kuma ye c'est à dire ni mɔgɔ y'i k'a dɔgɔ ye quoi e tɛ fɛn k'a ye k'a k'o sara ye bilen e bɛ ala de deli sisan pour que ale bɛ fɛn min nɔfɛ ala k'ale kɛ o ye n'ale ma kɛ o ye fo ka diɲɛ wili e tɛ k'a ye siga t'a la voilà sinon mɔgɔ wɛrɛw bɛ sara o ne yɛrɛ ka mɔgɔ talenw bɛ yen nɔ a b'olu sara mais sara de tɛ hali ne ye weleli kɛ san san san san san i bɛ so awɔ n bɛ so n bɔtɔla ni nɛrɛ taa nin di n buranmuso ma ka na dun o de bɛ fɔ ne ɲɛna i m'a ye donc mais est ce que eh, a bɛ min d'i ma mhm. o b'a permettre i bɛ se ka vie ka ɲa ye non a bɛ min di ne ma yɛrɛ i b'a dɔn Soudian kana n bila kuma la n k'o da fɔ o yɛrɛ ka ca ne ma voilà o yɛrɛ ka ca ne ma quoi nka cɛ ma ye fini minnu ni fɛn minnu bɛ san non tiɲɛ yɛrɛ la suwagi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fini bon ni ni se ka kɛ k'a sɔrɔ i fana tɛ bien placé dɔ la quoi fɛn dɔ fɛn ah ouais donc o yɔrɔ o yɔrɔ faamuyara voilà donc euh, je pense que lajɛlikɛ euh, an lajɛlikɛ jama fana y'o o yɔrɔ faamuya ouais donc euh, an bɛ continuer toujours problème t'a la euh, bi bi in na mouvement

a bɛ a mɛnna mais a ma deli ka ja hmm. i b'a fɔ sisan sisan ta bɛ cogo min na quoi a fɔlɔfɔlɔ hmm. journaliste cayara mhm. animateur cayara mhm. mais a nafama nafa bɛ min na o dɔgɔyara ni n ko nafa bɛ min na san e sujan filɛ san san bien sûr an bɛ bɔ telew la an bɛ facebook wa page b'an bɛɛ bolo mais i filɛ k'an ta su in na gratuit jɔni bɛ e sara an t'i sara donc ala de b'i sara i m'a faamu wa o ye ne ka faamu yɛrɛ mais san san san san i bɛ taga sɔrɔ gorobara dɔ sigilen don sisan a bɛ k'an layɛ direct la mais a b'a fɔ ko non sujan man ka ninnu ta sa i m'a faamu wa bon donc o sigilen a nɔ la o mago bɛ diɲɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ est ce que ala b'a nɔgɔya ye bon bi gorobara bɛ ten de n'i y'a dan ne ma san san san san ne bɛ ci de don e sujan da i k'a fɔ gorobaraw ye ci fɔlɔfɔlɔ hmm. tɔn tɔn bɛ jamana in kɔnɔ i agbm o i ggbm o fanga b'o tɔn fila de la an bɛ bras valide fara o kan o tɔn saba normalement tɔn tɔn bɛ a bɛɛ quartier tɔnw ye a bɛɛ ka ci awɔ quartier tɔn tɔn bɛ yen a b'o to a ka quartier la yen mais gorobaraya tɔn tɔn kura o de kan ka sigi ggbm agbm bras valide k'a bɛɛ ci Oh. A b'a lajɛ président ni vice président minnu bɛ yen ni dannayaba b'u kan mhm. a b'olu tɔgɔ sɛbɛn n'a y'olu tɔgɔ sɛbɛn a bɛ na n'olu bɛɛ ye mhm. n'a nana n'olu bɛɛ ye an b'a jate minɛ mhm. ka tirage kɛ mɔgɔ min bɛ ta mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ ta hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ woro de feere ko seta ye oh. a b'o k'a ka président ye n'o kɛra président ye vice président bɛ ɲini o la fɔ duuru o kɔfɛ i m'a faamuya donc ni vice président ɲinina o la o kɔfɛ o la o b'a yira papier min bɛ bɔ o kɔfɛ tɔn kura min bɛna sigi o de ye mali dasa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye donc o y'a bɛɛ kelen ye o bɛɛ kelen ye kelen ye n'i y'a mɛn ko min taara dasa groupe wɛrɛ sigi kɛrɛfɛ an bɛ wuli olu de kama o tɔn min sigilen don kɛrɛfɛ o bɛ ci de n'o tɛ mali dasaya taacogo t'a la walayi bilayi so n'a ni ja mɔgɔ kelen bɛ sansan ni n'o tɔgɔ fɔ mais o ye baro tiɲɛ sinon bɛɛ b'a dɔn o tigi de bɛ se ka mali gorobara président o tigi de bɛ se k'a kɛ mais n'i y'o fɔ sansan sini o tigi ye wara ye mais sini o fana bɛ kɛ jakuma ye parce que a bɛ ɲaga a yɛrɛ la i m'a faamu donc u ka erreur kɛ wa c'est-à-dire quoi hali ni ne kɛ faama ye bi ne yɛrɛ tɛ sɔn dasa tɔn ka don bilayi fo k'a bɛɛ ci f'a bɛɛ ka kɛ kelen ye. tariku cogo jumɛn na. ni ala cɛ sulujan e mais tɔnko de nana ni nin kɛlɛ banbali ni nin farafarali ni k'i sigi mikoronin kɔfɛ ka cɛya kan ba de fɔ mais mɔgɔ ɲɛ t'i la o e bɛ t'i sigi i bɛ vocal ni dɛrɛ ne ye cɛ yɛrɛ n bɛ nin kɛ tan ne nin kɛ tan ne a don ta ka mɔgɔ dɔ mankutu tiɲɛ o de kɛ o bɛ ka baara in kɛ ala y'a fanga n'a dɔnniya d'o ma ka tɛmɛ e kan e sulujan bɛ yɔrɔ min na sisan sisan sisan par exemple depuis i ka page sigi mm. wallahi sulujan i yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ mm. ko in daminɛ kuma lagosi minnu bɛ da i kan ala ni kira de b'a dɔn mais i ma mɔgɔ lamɛn ah, ko n ka taa i ka cɛ yɛrɛ tuma bɛɛ n b'ale yɛrɛ wele ka voilà mais i ma mɔgɔ lamɛn alhamdulilayi bi san san san san san mm. page gorobara officiel a bɛ ka lafiya min da mali dasaw kan diɲɛnatigɛ kɔnɔ wallahi bilayi ne yɛrɛ kɔni ne tɛ dan yɛrɛ dɔn a la parce que donna ne delila k'i wele muso dɔ ye ne sɔrɔ faransi a ye ne ka nimoro filiation ni fɛnw ta ne y'i wele n ko sulujan n ko bon n ko dɔ bɛ faransi a ko ko groupe page officielle la k'a ye ne ka nimoro ta yen nɔ donc hali sini ne n'o muso bɛ contact la kanu t'an cɛ diɲɛ fɛn foyi t'an cɛ mais a ɲɛ tana ye a fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ hali surɔ n ye n ka pièces caman a ye wari ci n ma ko n ka taga fini san ka cɛ ko k'a d'ale denw ma walayi bilahi mais depuis ala y'an da diɲɛ kɔnɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais ne foto facebook kan dɔrɔn a grâce de toi voilà donc mali gorobaraw kɔni ko ko ko la tɔnko ninnu ni fɛn ninnu o k'olu bɛɛ to yen dasa bɛɛ an ka kɛ sisan nɔ i ka kuma in na ni tɔn fitinin ninnu ma ci mm. e yɛrɛ bolo k'u to yen ten tɔ mm. solution bɛ se solution jumɛn bɛ se ka ɲini tuguni tan. ee i b'a dɔn tɔn fitinin ninnu bɛ i b'a fɔ rébellion de. ee. walayi bilayi ɲumanw tɛ fɔ a kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn former former ka ɲɛsin juguman de ma par exemple. Mm. ee n bɛ se k'a fɔ jalakɔrɔjikaw bɛɛ ka hakɛ to. i bɛ compétition kɛ o i ye wagabɔn ye jalakɔrɔji o i ye fɛn wɛrɛ ye jalakɔrɔji o mais n'a fɔra ko jalakɔrɔji fierté force one parce que munna kelen ala y'a kunna diya ka tɛmɛ i ta kan ale yɛrɛ ka kɛ tɛ quoi i m'a faamu fila a ni dugu mɔgɔbaw ka di san o san ka cɛ a bɛ a bɛ anniversaire min kɛ i b'a ye n ka cɛ sirifu ninnu tɛ wuli ka taa kɛnɛ lankolon kan dɛ mais u bɛ taa parce que mun na mɔgɔ ka taa mɔgɔ min kungo la mɔgɔ ɲɛnama de don mais est-ce que jalakɔrɔjika bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ force wa voilà mais force bɛ se ka tɔn créer jalakɔrɔji ka mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a président ye dɛ a yɛrɛ de bɛ k'a président ye mais o b'a sɔrɔ a bɛ mali tɔnba la mali dasa tɔnba min bɛ yen o b'a sɔrɔ a b'o la ni erreur min kɛra ni u bɛnna min kan i bɛ n'o de fɔ base ye o ye diyagoya ye wa u bɛ tugu i kɔ fana n'u dalen don i la mais o tɛ ka kɛ o Soulidian bɛɛ bɛ k'i den k'i ta ɲini kɛrɛfɛ n bɛ tan tɔ n bɛ tan tɔ wa an b'an t'o la an bɛna kɔrɔbaya ne taribo den bɛ yen nɔ den cɛmannin saba de ne bolo san san san bɔn a bɛɛ bɛ kɛ nɛgɛtala ye mais an denw de don kɛ nɛgɛ fɛn bɛ n ni ala cɛ ni dugu jɛra ne ka petini bɛ soli fɛn bɛ n ni ala cɛ yan'a ɲɛ ka ko n denkɛ fɔlɔnin mm. a bɛ san wɔɔrɔ la san san mm. a bɛ soli la a bɛ taa mais a yɛrɛ kɛlen ka nɛgɛ dɔ dilan ye nido boîte na walahi a kɛlen ka bɔgɔ kɛ k'o fa ka kala don o kɔnɔ a bɛ soli la a bɛ t'o ta fɛn ah. bɛ n ni ala cɛ mm, ko baba ko ne tun bɛ nɛgɛta la n k'i tun bɛ nɛgɛta la n k'a ta nɛgɛ ta i ka kalan kɛ a banna Soulidian mais nɛgɛ ta bɛ mɔgɔ tiɲɛ nɛgɛ ta nɛgɛ ta tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o de kan a banna n'i ye nɛgɛ ta ni ala ye chance d'i ma fana ka kalan kɛ n'i y'u fila don ɲɔgɔn na vraiment a bɛ kɛ koba ye quoi donc ɛɛ n bɛ n yɛlɛma ka taa ɛɛ force one fan fɛ taribo n'a tɛ k'i ma baasi ye donc force one. oui Soulidian. a a a tun kɛra miniti damadɔni ye dɛ. non ee y'a fɔ n taribo bɛ ka kuma an ka cɛ a bɛ ko ne bɛ ka kuma o. ɛɛ
force ka kɛ ɛɛ star ka garde corps ye rapproché ye a sɛgɛn na ɛɛ avantage ye jumɛn an ka sɛgɛn yɛrɛ b'a la avantage ye jumɛn ye.

parce que ale ka relation fan o fan n'a bɛ bɔ télé la a bɛ se ka kɛ i bɛ bɔ a nɔfɛ n'a bɛ voyager i bɛ bɔ a nɔfɛ i bɛ diɲɛ ye i bɛ ko ye i bɛ ko dɔn o y'a dɔ ye donc i bɛ wari fana sɔrɔ i bɛ relation sɔrɔ i bɛ mɔgɔw dɔn mɔgɔw b'i dɔn Sulja o bɛɛ tɛ dɔ ye mais k'i to i ka nin baara la e bɛ se k'a fɔ i ye relation caman sɔrɔ wa n ti non Sulja a dan a dan parce que vu que Iba ni faama minnu bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ sisan n'Iba bɛ taga yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ jama bɛ taa nɔfɛ o mais n'a bɛna don bɔsi ka biro kɔnɔ a jama bɛɛ fanw b'u jɔ da de la ani sécurité de bɛ don faamaw bɛ yen c'est vrai que u bɛ wari yɛrɛ di e ma minnu yɛrɛ ka di Iba Iba ko caman kɛra ne yɛrɛ ye Iba ko in na o hali sisan sisan ne filɛ nin kɛsu dɔ sanfɛ fan dɔ de y'a ci ka di ne ma telefɔni min filɛ ne bolo iba wan ka fani dɔ de don ko caman caman ka finiw fara samaraw kan mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali mali kɔfɛlaw la parce que dɔrɔn jakumani ka ɲinɛminɛ tɔnɔ b'i yɛrɛ kan n y'o de f'i ye i jija i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɔrɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn aw ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a ka da ɲɔgɔn na dɔrɔn donc a nafa ka bon trop
vraiment nin a tɛ tɛmɛ nin kan suluja kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ quoi n bɛ se ka fɛn wɛrɛw fɔ avantage wɛrɛw fɔ mais

Ee hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko juru kɔni
siga t'a la sulja mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i bɛ ne dɔn i bɛ ne ye ne i bɛ ne dɔn i bɛ ne ye o b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne sigilen tɛ gansan kan ou bien ne sigilen tɛ fu kan quoi mais an bɛ seli ɲɔgɔnla la ne tɛna f'i ye ne bɛ nin ta dɛ sinon ni n bɔra yen sisan ka cɛ mɔgɔ bɛna n wele de orange money ci n ma a bɛ ta a bɛ ta dɔɔni ci mais Dieu merci Dieu merci n kɔni bɛ se ka mun fɔ vraiment alihamudulilayi hali ni an sara ka wuli tuguni ne b'a fɔ n ko ala ne kɛ iba wani ka sécurité ye parce que n ma nimisa quoi a bɛ mun kɛ ani mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a dɔn suluja n bɛ n kali hali sɔrɔ kunun ka dalen to i b'a ye mɔgɔ bila ka ouransimɛ kɛ negu mɛ n yɛrɛ de b'a dɔn o bɛ ni ala cɛ kuwa mɛ n t' f fɔ i ye dɛ
kuma fɔ jama ye a fɔ don pa que ese tɛ a n'a ɲɔgɔn caman pa que ye vi i b'a dɔn ne ma deli i' ɲɔgɔn pa que ma gɛrɛ bɛɛ la n tɛ bɛɛ dɔn fana mɛ ne ma deli i' ɲɔgɔn ye kuwa Dieu merci mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ ɲɛnama fana don ani an kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu fɛn bɛɛ
suluja ne yɛrɛ tɛ dɛ hali ni mɔgɔ minnu bɛ se iba ma i n'a fɔ fani kunna iba bɛ hali wari d'u ma o témoinw bɛ yen quoi n'a ka di i ye mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ sisan sisan sisan sisan minnu bɛ se k'o témoin quoi awɔ u b'a kanu f'a yɛrɛ bɛ tila ka o u wari ta k'a d'u ma u b'a kanu a yɛrɛ bɛ tila ka wariw d'u ma et puis yɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ta tɛ n'i y'a ye e ko nɛnɛ sera yen mun kɛra e ye o b'a sɔrɔ mun kɛra ne yɛrɛ ye siga t'a la mais voilà ok ɛɛ forceman n bɛna nin question in poser kun yanni an ka don ɛɛ e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye i ka nin ɛɛ sanba in bɛɛ la garde corpsya rapproché la iba wan delila ka ko kelen jumɛn de kɛ k'a ye e marqué yɛrɛ bon sulja vu que iba wan a ma ko kelen dɔrɔn kɛ koyi a ye ko caman de kɛ ko mun ye ne marqué wa hali ne tɛ se ka n da don a bɛɛ la mais ko bababaw ye koba fila saba koba fila saba i b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ sari don mɔgɔ dɔw ye hadamadenya kɛ wariko de ye quoi wari ye hadamadenya dafalan ye mais wari t'a bɛɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ni mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn u ni faamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u ka problème sera u bɛ wari d'i ma mais o tɛ se i fɛ yen o ayi mais Dieu merci ne ka ko o ko mana wuli n ka mariage n ka denkunli n ka anniversaire vu que Iba b'a sen ta ka bɔ a kɔrɔ ka tila ka taga fo so ka taa a n'a bolola wari fana a n'a ka jama de bɛ taga tuguni quoi Sulja o tɛ ko dogolen o olu fɛn ninnu bɛ yen n ka mariage fɛnw bɛ yen n ka denkunli bɛ yen n ka compétition fɛnw bɛ yen bon vu que ne ka hali ɲinan compétition bɛ kɛ wagati min Iba kuma ka bɔ et puis a yɛrɛ ye minnu fɔ mɔgɔw bɛɛ y'a mɛn parce que a wagati bɛnna k'a sɔrɔ concert ɲɛkɔrɔla de don bon rappeurs bolo ni concert surunyala ka se yɔrɔ dɔ ma u kan ka dogo de quoi et puis encore ne ka concert don tun kan ka Iba sɔrɔ Dubaï de quoi a y'a fɔ bɛɛ ɲɛ na a ye Dubaï taga in reporter ne ka fɛn de kama Sulja ni hɔrɔnya tɛ fila ye est-ce que o tɛ kelen an ka wari yɛrɛ bɔ yen pewu e b'a dɔn ne bɛ quartier min na bi ko misi si e b'a dɔn Iba bɛ Bakɔjikɔrɔni Golf de la Mais bi ne siyɔrɔ ye Jalakɔrɔji de e k'i miiri mais hali Jalakɔrɔji sira ma ka bɔ a ka yɔrɔ la ka taa fo Jalakɔrɔji e k'i miiri distance la ne yɛrɛ kɔni a ye ne yɛrɛ ja tigɛ voilà et puis encore ne ka mariage don Sulja a ko cɛyara jama cɛyara a ko cɛ cɛyara quoi i b'a dɔn Iba nana a don y'a sɔrɔ ne wasilen de don trop Iba ko ko dɔ ka Kleenex dɔ d'a ma bon mɔgɔ yɛrɛ bolo a yɛrɛ de don quoi mais Sulja Iba y'a kɛ de ka ne wasiji de cɛ jama kulela de quoi e ye mun faamu Iba ka mɔgɔya la ne ye Iba ka sécurité de jamaba cɛ la donc ne wɔsira wɔsijiba de tun bɛ ne la ne yɛrɛ hakili tun t'a la yɛrɛ parce que kow tun ka ca ne ma parce que vu que an ka dukɔnɔna yɛrɛ fara jama la donc Iba ko ka Kleenex d'a ma ne bɛ bali mun na dɔrɔn a bɛ k'a kɛ ka ne wɔsiji cɛ quoi a tɛ tɛmɛ o kan donc a kow ka ca quoi n tɛ se ka n da don a la a bɛɛ la yɛrɛ non tiɲɛ yɛrɛ la voilà a tɛ tɛmɛ o kan ɛɛ Force One donc euh, i bɛ to ka compétition de kɛ san o san aa Force One i ka nin compétition jama bɛ bɔ dɛ ne siɲɛ fɔlɔ ka taa ne ko non ko jama bɔra ɛ o kɔfɛ fana n taara a kɛra kabako ye ɔ salon fana ta o kɛra kabako ka kabako ye donc i bɛ se ka i da maga i ka compétition na kun jumɛn la i y'a décider ka compétition ye e fana mun yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ tuma la u b'a fɔ k'i ma se ka kɛ yan yɔrɔ si la k'i taara kɛ fo a ka yɔrɔ la ye donc i bɛ se ka détail jumɛn d'an ma o la. bon Sulja n bɛ se ka mun fɔ o ye hali sisan n bɛ Gorobaradi Mali bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ gorobara di Mali bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ye nɛgɛta ou bien i ye nɛgɛtalaw kanubaga ye ou bien karatekɛlaw ye n bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na quoi donc fédération malienne de bras de fer n b'u fana fo ka AGBM fo ka GBM fo ka comment Baravaldi fo voilà donc maintenant ka Jalakɔrɔjikaw bɛɛ lajɛlen fo ka Bɛkayi Jawara fana fo donc danger bɛ quoi parce que vu que ni mɔgɔ k'i bɛ nin bɛɛ tɔgɔ fɔ i jugu bɛ caya donc ni n ma se ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ n tɛ se ka bɛɛ fɔ parce que n'an ko an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ si quoi donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na quoi donc vu que ne ka compétition in n ka anniversaire de don mais n bɛ n ŋaniya de jira bras de fer kɛlaw la ani gorobaraw la k'a don kelen kɛ bras de fer ye Pour que ka se ka n ŋaniya yira bras de fer kɛlaw la halisa parce que i b'a dɔn a bɛ kɛ bras de fer de sinon bi ne yɛrɛ bɛ ka compéter couché de la mais n m'a fɔ n k'a tɛna fara kan dɛ mais bi kɔni a bɛ ka minnu tɛmɛna ka bɔ bɛ wele ni bras de fer ye voilà bɛɛ bɛ wele ni bras de fer de ye donc minnu min na ne tɛ wari d'u ma u ka na o ne tɛ sanu d'u ma mais ni n y'u wele u bɛ na ka na kɛ ka yɔrɔ fa Dieu merci n b'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na u sara tɛ ne yɛrɛ bolo quoi donc c'est pour cela que Sulja dasa kɔni mana ye fan o fan hali n'i m'i ka fɛn fɔ n ye ni a kɔni bɛnna temps bɛ n bolo parce que don dɔ i b'a sɔrɔ temps tɛ ne bolo don dɔ i b'a sɔrɔ an bɛ mouvement na don dɔ i b'a sɔrɔ an tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan donc a ka ca Ala fɛ kɔni ne bɛ taa parce que a bɛ n kunna n kan ka taa quoi a bɛ n kunna n kan ka taa parce que ni mɔgɔ nan'i ta la o ye juru de don i la o n'u fana ta sera hakili ye jɔn de ye hali n'u m'a f'i ye i kan ka taa
i n'a fɔ Taribo y'a fɔ cogo min na mɔgɔbaw bɛ t'i ka compétition kɛ yɔrɔ la donc i bɛ se k'a fɔ an ye i ka relation ani i ka sigida mɔgɔw a relation bɛ cogo jumɛn na bon Sulja i bɛ wari de di cɛkɔrɔba ninnu ma u ka taa wa ou bien a bɛ kɛ cogo di Sulja n y'o min f'i ye o bɛɛ ye hadamadenya de ye quoi o bɛɛ ye adamadenya kelen in de ye parce que mɔgɔkɔrɔba ninnu fɛn minnu bɛ yen ni wari tɛ ne yɛrɛ kun wari tɛ ne kun kuma tɛ ka wari di mɔgɔw ma a bi a bɛ orange money kɔnɔ o taara a mɛnna o taara o wari disi ma taa fɛn na bɔ dɛ n y'a ci Taribo ma n y'a ci Taribo ma donc a bɛ tila k'i ta d'i ma voilà donc vu que An y'a ci Taribo ma a bɛ tila k'i ta c'i ma voilà donc i n'i ka sigida mɔgɔ a ka relation bɛ cogo jumɛn Dieu merci alihamudulila an bɛnnen don wa problème foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ wa hal'o yɛrɛ bientôt mouvement dɔ bɛ ka créer Jalakɔrɔji Mali bɛɛ bɛna bɔ a kalama Ala barika la mali bɛɛ bɛna bɔ a kalama, an bɛɛ bɛna bɔ yan tuguni ka taa yen, mali bɛɛ bɛna tila ka bɔ a kalama, an bɛ ka mouvement dɔ créer Jalakɔrɔji mais n tɛ kɔn k'a ko ɲɛfɔ fɔlɔ quoi mais n b'a to yen n'a falila mun na a tɛ falen e Sulja la quoi n yɛrɛ ani Jalakɔrɔji dasaw ani olu ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ n profiter toujours ka Bɛgɛye Jawara fo Salopard yɔrɔ n y'a f'i ye n ko Salo ye n kɔrɔkɛ ye n ko n terikɛ fana don et puis a bɛ n conseiller quoi a fɛ baro yɛrɛ ka di n ye quoi parce que n'a ni ne ye baro daminɛ an tɛ baro kɛ mɔgɔ kan dɛ a bɛ baro parce que salo ye ne kɔrɔkɛ ye et puis an bɛ milieu min kɔnɔ ale b'a kɔnɔ a mɛnna ka tɛmɛ ne kan Ouais, expérience donc de b'a la. a bɛ n conseil parce que a ka denmisɛnnin ye ne ye quoi parce que a dɔgɔnin ye n ye mais a tɛ ne minɛ komi a dɔgɔnin a bɛ ne minɛ komi a terikɛ ne fana b'a minɛ komi n terikɛ a bɛ barow kɛ a bɛ conseils di yan fɛn caman caman quoi donc comme n y'a f'i ye cogo min n bɛ Mali bɛɛ fo quoi Mali dasa n tɛ se ka Parce que n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ n'i ma dɔ tɔgɔ fɔ quoi i ma mun tɔgɔ fɔ o b'a yɛrɛ est ce que force ma ɲinɛ ne kɔ est ce que hakili bɛ bɛɛ la quoi mais n tɛ se ka bɛɛ de tɔgɔ fɔ parce que an bɛ ka baara kɛ temps dɔ de kɔnɔ quoi donc an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ quoi n kɔni ka foli bɛ bɛɛ ye n ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ quoi. ok ɛɛ donc n tun bɛ fɛ ka mun dɔn ɛɛ n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ se ka ka bɔ yanni an ka to an ka an ka n ka question pose kunna n bɛ ɛɛ k'a fɔ mɔgɔw ye kɛnɛya performance fɛn min don protéine de don an ka dumuni bayɛlɛmalen de don farikolo mago bɛ dumuni mun na an ka protéine b'o de d'u ma nin ye waa kɔnɔntɔn ye nin ye ɛɛ eh, waa saba ani kɛmɛ saba ani minnu fana bɛ yen k'u ka bon kojugu k'u bɛ fɛ ka fasa donc o fana bɛ se ka kɛ o fana bɛ se ka nin fila ta donc a fila bɛ bɛn waa duuru ma donc euh, an bɛ continuer ɛɛ force one bi bi in na mouvement gorobara e yɛrɛ hakilina ye mun ye mouvement gorobara kan ani mouvement gorobara kan ka mun de kɛ pour que ka se ka na ni changement ye Sulja
Taribo ye kuma bɛɛ fɔ Taribo ye kuma bɛɛ fɔ ee ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ in na parce que i b'a dɔn f'i ke ka n da don mouvement gorobara yɛrɛ la u k'a don tan u k'a bɔ tan souvent a man di ne ye quoi parce que n'i ko ko ala la ka ɲi dɔ b'a bila a kun na ko i kan b'ale de ma ou bien a don tan a bɔ tan donc mais alors que il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Sulja hadamaden dɔw yɛrɛ de bɛ yen gorobara dɔw yɛrɛ de bɛ yen la paix t'olu arranger quoi u t'a fɛ ayi u bɛ munumunu de la mɔgɔw senkɔrɔ u bɛ taa dɔ fɔ Sulja ye u bɛ taa dɔ fɔ ne u bɛ taa dɔ fɔ Taribo ye donc u tɛ la paix yɛrɛ de fɛ quoi ala ni u yɛrɛ t'u yɛrɛ kalama kuma tɛ ka se dasa yɛrɛ ma parce que non Sulja donc c'est pour cela que ne tɛ fɛ ka kuma parce que fɛn bɛɛ fɔra nin ko na an ka bɛn an ka bɛn e yɛrɛ k'a lajɛ san joli joli an ka bɛn dasaw ka kan ka don da kelen fɛ u ka kan ka bɔ da kelen fɛ san joli b'a kuma mɛn a sera ka kɛ yan A sera an yɛrɛ y'a kuma fɔ ka dɛsɛ mais mun bɛ k'a bali mɔgɔ dɔw de bɛ mɔgɔw senkɔrɔ u b'u yɛrɛ dɔn ne tɛ mɔgɔ ye kun tɔgɔ fɔ mais u b'u yɛrɛ dɔn Soulja u bɛ mɔgɔw senkɔrɔ manamanakan fɔ ni ka taa don dɔ kɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ dɔ ma ka bɔ yen ka taa a ko ka ca trop donc ne kɔni bɛ mun fɔ dasaw ye foyi tɛ bɛn bɔ dasaw ka jɛ ka don da kelen fɛ u ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ Soulja ni escroc nana ne force ma ko taribo y'a kɛ tan hali n'a kuma bɛ ne ka faveur la non i t'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o ayi n'i taara taribo fana fɛ yen ko force ko tan hali n'a sɔrɔ a kuma bɛ nin ka a kuma bɛ nin de ka faveur la i t'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o mais mun na ni mɔgɔ dɔ nana kuma sugu dɔw f'i ye par exemple dɔ y'a kɛ tan karisa y'a kɛ tan ne kɔni t'a averti ou bien ka dɔ ka vocal ta k'a d'i ma a don ta i t'a tigi wele mun na a wele mɛ yen n ka cɛ na ye n mago b'i la ni nin ko k'a bɛ taa cogo to a fɔ a ye dɛ i sigi ou soit k'i ka nin sigilen to i bɛ baro k'a fɛ quoi n'a bɛ te yɛrɛ min te wuli ka d'a ma don i ka yɔrɔ dɔ la i k'a tigi wele mɛ a ka na n'a nana n'a y'o sigi joona siɲɛ kelen i b'a dɔn siɲɛ filanan a tɛ se anw ma a bɛ taa côté wɛrɛ peut-être n'a taara côté wɛrɛ olu k'a kɛ tɛmɛ yen mɔgɔ jugu dɔw de b'an senkɔrɔ dɔrɔn u b'i ka u tɛ fɛ mɔgɔw ka bɛn u bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tu vois donc dasaw k'u jija bɛɛ ka ɲinɛ intérêt personnel kɔ ka gorobaraw ka avantage lajɛ quoi ani u ka avenir k'a lajɛ quoi donc dasa bɛɛ de kan k'o bila i kunkolo la minnu bɛ se ko la eh, association présidentw ni association ɲɛmɔgɔw ni fɛnw vraiment a kɔni ka di ne ye bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka di ne force i n'a fɔ eh, taribo ye yɔrɔ min fɔ ko ka eh, u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ sigi est ce que yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ yan bon diɲɛ foyi tɛ se ka kɛ o foyi foyi tɛ se ka dɛsɛ ka kɛ o n'a sɔrɔ o de ye solution ɲɛnama ye a bɛ se ka kɛ ni dasaw parce que ni dasaw bɛɛ jɛra n'a ye an ka intérêt personnel in to yen peut-être sisan ni a y'a sɔrɔ comme nin y'a fɔ cogo dɔ la parce que ne tɛ se kuma la dɛ ne kɔni bɛ mun fɔ n bɛ exemple fara n bɛ exemple ta n yɛrɛ de kan n'a sɔrɔ ne ye ko dɔ créer Jalakɔrɔji n yɛrɛ ka clan dɔ créer Jalakɔrɔji mais n'a sɔrɔla jalakɔrɔji dasa wɛrɛw bɛ yen hmm. minnu fana kelen ka fɛnba dɔ organiser ko dasa bɛɛ donc ne tɛ ban ka taa fara olu kan n'u kɔni y'a fɔ n ye n tɛ ban ka taa fara u kan donc ne ɲɛ bɛ u ka jate ye jate ɲuman ye hmm. ne bɛ jɛ n ka présidentya ni n ka fɛnw kɔ ka taa fara jalakɔrɔji dasa wɛrɛw kan an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye ne kɔni bolo o ɲɔgɔn sugu bɛ se ka kɛ a ka di u ka jɛ ka kuma dɔrɔn n'aw kuma la a bɛ ɲɔgɔn ye o mais kɔfɛ kɔfɛ kuma ninnu ani mɔgɔ jugunin minnu bɛ mɔgɔw senkɔrɔ u k'olu to yen mɛ u yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn ye u ka kuma u ka sigi ka kuma a ka ca ala fɛ n'u sigira ka kuma u bɛ ɲɔgɔn ye o tiɲɛ don
tiɲɛ don ko fɛ wayi donc ne kɔni bolo mɔgɔ jugu minnu ni fɛn minnu mɔgɔw senkɔrɔ hali n'a taara i kulokɔrɔ kuma duman de f'i ye vu que sulja kuma o kuma mɔgɔ min bɛna wali kuma doni ka na f'i ye i farati i k'i ta fɔ a tigi ye a bɛna mun fɔ e b'o mɛn mais a bɛ taa mun fɔ mɔgɔ wɛrɛ kan e kan e b'o dɔn wa donc bɛɛ k'i tension c'est pas parce que mɔgɔ nana ka n'i kulokɔrɔ kuma duman de f'i ye bi a tiɲɛna ni nin fɛ nin bɛ n ka hɛrɛ fɛ attention dans ça bɛɛ de kan ka y'i janto o mɔgɔ sugu ninnu na quoi et puis ni mɔgɔ min y'a kɛ nafigiya ni fɛn dɔrɔn a y'u wele a k'u sigi ɲɔgɔn na mais karisa ye nin fɔ ta dun ta bɔ taa a y'u wele a y'u wele quoi Voilà ne kɔni bolo bon o kɔni comme bɛɛ n'i ka faamuyali don quoi ne kɔni yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ donc aw yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka se interview kuncɛmayɔrɔ la dɔɔni dɔɔni an bɛ k'an sɛnsɛn ka se donc a ka di taribo forcément ni ka voilà donc taribo i b'a dɔn bi bi in na mɔgɔ caman b'aw lajɛ vidéo la mɔgɔ caman b'aw lajɛ photo ni fɛnw na donc u bɛ fɛ ka kɛ aw fana ɲɔgɔnna ye ka kɛ i falen don en même temps ka kɛ garde corps rapproché ye donc olu tigilamɔgɔ minnu sigilen don k'an lajɛ i bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma
ok sulja ne ma fili ne ma ɲinɛ nin ye nin question in siɲɛ fila de ye i bɛ ka poser ne i m'a faamu tiɲɛ don sulja i b'a dɔn mɔgɔninfin yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ de don walayi c'est à dire ni n'a ma ɲɛ ala ye e bonya k'e janya ka tila k'i kɔgɔ a ye différence don i ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que i y'a faamu ni mɔgɔ yɛrɛ kɔgɔra ka ban i kɛra siranɲɛfɛn yɛrɛ donc mɔgɔ se ka taa bin e kan bilen e de bɛ se ka taa bin mɔgɔ kan donc n'i taara bin mɔgɔ kan jamana in dun bɛ cogo min na i bɛ i bɛ sa kaso la ou bien ni zon mɛnna u b'a bɛɛ jeni de essence demi ou bien fɛngɛ dɔrɔn k'i mana mana jeni ten bon n'i ye kɛlɛkɛla fɛnɛ ye n'i mɛnna i tɛ mɛn bilen donc ala yɛrɛ ye min fɔ ani silamɛya ye min fɔ dɛ k'i yɛrɛ ye sa

Ɛɛ e yɛrɛ i ka projet nataw i bɛ se ka i da maga i ka projet nata la komi an bɛ ka se interview kuncɛmayɔrɔ la donc i bɛ dɔ fɔ i b'i ka kumakan laban fɔ en même temps a bɛ di force one fana ma n bɛ question fila poser ale kunna donc an bɛ interview kuncɛ su kora bi ye donba ye kuranɛ kan ka jigin bi mɔgɔ bɛ taa misiri la donc ɛɛ i bɛ se ka conseil jumɛn de di ee ko ne bɛ se ka conseil min di an b'a daminɛ fɔlɔ i ko n ka projet donc projet min bɛ ne taribo bolo dasaya la dasaw ka sɛbɛn k'a bila 2022 n tan y'o la ɲinan fangatigi han wa a sini min bɛ entraînement kɛ i b'o kɛ bon fɛn caman fɛnɛ bɛ u b'a fɔ ko ko ninnu caman ye mori baaraw ye i m'a faamu wa n'i b'o fɛnɛ kɛ i b'o kɛ mais ɲinan fangatigi finaliste mɔgɔ fila taribo force one u k'a sɛbɛn u k'a bila sulujan sɛbɛ b'a tulonkɛ aa sulujan mais o la aw tɛ ka funufununen don disiw bɛ ka bɔ ne ma foyi faamuya a ko mun la ka kɛ ɲinan manawana ko tɛ dɛ donc o b'a yira Fɛn kelen ɲinan dɔrɔn de bɛ se- fangatigi a bɛ nɔ bɔ fɛn kelen dɔrɔn de bɛ se k'u kunna ja n'i wa ni taali ka voyage ma caya dɔrɔn bɛ se k'u kunna ja parce que k'i to i ka entraînement yɛrɛ diya la dɔrɔn kuma dɔ la téléphone bɛ sonner cɛ n ka cɛ i bɛ min an bɛ taa burukina Bon jawa n'i taara wali jamana ka kɔniɔni ne ka nɛgɛ wo ɲɛ sɔrɔ i bɛ tile fila kɛ o de bɛ se k'u kunnaja s ɲin finaliz ta ni foroso dɔnku a bɛ ka ppɛracɔn daminɛ de sisan de bɛ sisan o dɔn tariku an teri e fan fɛ a sera a kun cɛyɔrɔ la i bɛ se ka kuma min b'i kun ni kan cɛ donc i yɛrɛ bɛ mi i bɛ kamera lajɛ donc i b'o k'i ka kumakan laban ye k'a lase ɛɛ an filɛkɛ jama bɛɛ ma.
bon o kɛlen don a y'a partage fɔlɔ wa pour que bɛɛ k'a sɔrɔ wa a y'a partage. ɛɛ sulujan an b'i yɛrɛ fo. ka segin k'i fo c'est-à-dire dan tɛ foli min na mɔgɔ kana ɲinɛ sababu waati i poro kunnaja kan quoi i m'a faamu wa ni i talonna kababakuru na ka taga i da turu sanu na kababakuru in kɛra sababu ɲuman ye mais a dɔw la fɛnɛ i bɛ se ka talon kababakuru na ka t'i da turu bo la bon o bɛ cogo min na kuma bɛ ten i m'a faamu wa kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kumadɔnbaliya tɛ mali dasa cɛman fara musoman kan dasa denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba minnu ka kɛnɛ minnu man kɛnɛ ala ye sen fila di minnu ma ka tila ka sen fila minɛ minnu na nin bɛɛ bɛ dasaya la donc n ka foli b'aw ye an bɛɛ ka jɛ an ka dugawu kɛ sulujan ye yarabi a bolo bɛ baara min na yarabi ala k'a bolo mɛɛn a ka baara la don o don anw ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ yen a k'u wele a k'u sigi yan foyi tɛ nin ne bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi i m'a faamu wa ka tila ka eh, président fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ AGBM GGBM baravalidi dsp force sanga cɛnin ka ca kojugu i m'a ye bon n'i ma ninnu dɔw fo dɔ bɛ dimi ligue président a ka ca kojugu an bɛ bɛɛ fo ee aramata den yɛrɛ bɛ yen numéro dix belebeleba hmm. ale de ye force ka dix hmm. ani taribo ka onze i m'a faamu wa an b'o fana fo donc ka bɛɛ lajɛlen fo hmm. bien donc soja o de tun ye ne ka kuma ye ala sago aw bɛɛ lajɛlen sago donc euh, taribo mhm. euh, e bɛ se ka euh, bouger sisan i ni cɛ i ni baraji an jara ko pewu ah mais orange money bɛ yen dɛ force one est ce que an tɛ eh, ale lamɛn o la an bɛ kuma laban fɛ ni e voilà bro a bɛ cogo di kɔni baasi tɛ yen forme bɛ yen kɔni e bɛ se ka i tɔgɔ ani jamu fɔ ani i yɛrɛ sigilen don fan min na ne tɔgɔ seyiba jalo mais n bɛ wele force one numéro dix n yɛrɛ sigilen don bankoni jangabu la
donc i yɛrɛ bɔra ka i balima fila ka kumaw lamɛn donc e yɛrɛ tuma caman an b'a ye i n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma caman aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ye n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ yen nɔ e bɛ se ka mun de fɔ ninnu mɔgɔ fila kan
ouais bon soja ninnu fila ka ko kɔni ne yɛrɛ ka denmisɛnninya hakilina na a taara ka fɔ dan han ouais parce que i y'a fɔ cogo min na c'est vrai ne bɛ u nɔfɛ sanga ni wagati parce que u ka denmisɛnnin de ye ne u fila bɛɛ bien vrai que force de kɛra sababu ɲuman ye ne ni taribo ka ɲɔgɔn dɔn donc mais a y'a yira n na taribo ye ale de ye ale yɛrɛ fana ye taribo de ye donc ale bɛ yen o ale tɛ yen ni taribo bɛ yen ale bɛ yen donc a y'o fɔ n ye cogo min na n dun fana y'a sɔrɔ a bɛ ten hali i b'a ye ne bɛ taa yɔrɔ dɔ la n t'ale ye mais ni taribo bɛ yen a bɛ n jigi a jɔyɔrɔ fa quoi foyi dɛsɛ tɛ min na force kan ka minnu kɛ hmm? donc même chose don force yɛrɛ fan fɛ donc olu fila cɛla kɔni na ne yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na parce que ah. souvent kuma ka gɛlɛn quoi ah, ya mais kɔni hmm. an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn u cɛ hali bi ala k'u bɛn Amen. ala kana naafigi don u cɛ Amen, amen, amen. cogo min na ala k'u to ten Amen, amen, amen. parce que vraiment u ka teriya ka di n'i y'a mɛn teriya nin de don Tiɲɛ don. bien vrai que boss i yɛrɛ y'a fɔ eh, interview kɔnɔna na cogo min na bossw bɛnbaliya ni fɛnw bɛ yen mais o ma problème don olu ka teriya la Tiɲɛ don. a ma ala y'i yɔgɔ

bon o yɔrɔ min kɔni filɛ nin hmm. ne t'a fɛ k'a fɔ sa non ale tɛ sa donc ale tɛ fɛ non n b'a dɔn n b'a dɔn n b'a dɔn ale ale ka ko ka di musow ye kosɛbɛ ah, donc sisan nɔ eh, i ka kuma ka laban na donc i bɛ se ka kuma eh, jumɛn kɛ pour que ka se ka nin eh, interview kuncɛ i ka fan fɛ bon kuma ka laban e yɛrɛ soja n b'i fo An diyara ye donc hali ni tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn défilé tɛ yen ouais an bɛ voir vraiment compétition jasaya kɔnɔ bi e sababu la mɔgɔ caman b'a ye i bɛ kɛnɛ kan i tɛ kɛnɛ kan donc a bɛ bila direct kan i b'a ye donc ne yɛrɛ b'a caman suivi hali ni ne tɛ minnu na quoi donc e bɛ fo o la foli belebeleba donc o kɔfɛ n bɛ n ka maître yɛrɛ fo n'o ye Force One ye dan tɛ foli min na Mhm. parce que à mon âge ne filɛ si min na Force nɔfɛ mhm. hali ni fɛn ma fɔ mɔgɔ i b'a dɔn a dɔgɔnin jugujugu de ye ne ah ye et puis fɛnɛ ne n'a cɛ bɛ yɔrɔ min na bi a ka ko bɛ ne bolo cogo min na mhm. n'a ko a bɛ ne bila sira o sira kan bancogo tɛ ne la donc n'a y'a diya a bɛ se k'an bila sira jugu kan n b'a kɛ parce que a ka di ne ye mais a m'o si kɛ ne la dɛ toujours a bɛ sira ɲuman de yira n na tiɲɛ don i m'a faamu sira ɲuman ale yɛrɛ tɛ minnu kɛ n'o man ɲi donc n kana kɛ awɔ ah i m'a faamu donc depuis ne ni Force ye ɲɔgɔn na fo bi ala ye n seere ye donc an ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma tigɛ ɲɔgɔn na quoi ah o ye ne n'a yɛrɛ cɛ kuma tɛ ne somɔgɔw ma komi i ka kuma ni ne ko n b'o caman fɔ sisan a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko i bɛ ka
ok ne tigɛ ɛɛ o n ma surunya yen ok o yɔrɔ diyara an ye kosɛbɛ yani ka ɛɛ kumakan laban di Force ma n bɛ ɛɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo n'o ɛɛ Umar Jawara ale bɛ kamera kɔfɛ ani ɛɛ Bɔdi mɔgɔ min bɛ foto ta k'a to kogo yɛrɛ kɔfɛ ale b'a to kogo kɔfɛ k'i foto yɛrɛ ta donc n b'ale fana fo en même temps minnu fana bɛ média la groupe wɛrɛw ka média la n bɛ Beni Daɲɔn fo ka Yasine n'a ka fulakɛ fo ka tila ka Force fana fo donc dan tɛ foli min na donc Force One aa nin y'an seli interview kuncɛma yɔrɔ la ouais donc Force One mm. kuma b'i kun ni kan cɛ micro b'i bolo mɔgɔw ɲɛ b'i la ee Sulija mm. an b'ala de deli hali sisan an bɛ fɛ an ka kɛ mun ye an yɛrɛ sago ɲuman hmm. ala k'o d'an ma quoi parce que sago dɔ bɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ sago ɲuman tɛ sago jugu don quoi d'accord donc ka e yɛrɛ Sulija fana fo parce que i kɛra sababu ye an tɛ se ka ne tɛ n da est ce que ne yɛrɛ bɛ n da don Sulija ko yɛrɛ kuma la ne b'o to mɔgɔ de bolo parce que an kɔnna k'a ye o anw kɔnna k'a ye ka kɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ anw kɔfɛ de quoi donc minnu bɛ y'a y'a ye sisan mm. an b'a fɔli t'olu bolo quoi donc hali sisan ala ka barika don kow la ala k'an k'an yɛrɛ sago ye parce que Sulija i b'a dɔn a ka di ne ye dasaw ka baara de kɛ ka kuma to yan hmm? Sulija ne yɛrɛ Force mɔgɔ bɛ kuma n'i ka dɔnko ye quoi ni n ko dasaw ka baara kɛ.

est ce que temps bɛ kala force mɔgɔw bolo ka essayer ka mɔgɔw bila bila ɲɔgɔn na parce que olu yɛrɛ ma tila o ciw yɛrɛ la fɔlɔ voilà donc c'est comme ça ne yɛrɛ bolo dasaw ka baara kɛ mhm. dasaw ka baara kɛ ka ko tɔ ninnu to yen quoi mhm. kuma kuma ninnu k'olu to yen ka baara kɛ i n'a fɔ kala force mɔgɔw bɛ ka baara kɛ tuguni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kala force ka di ne yɛrɛ force ye quoi k'a sababu kɛ u bɛ ka baara minnu kɛ quoi parce que u bɛ ka baara de kɛ mais u bɛ ka mun kɛ Kalaban ko dogolen tɛ parce que vu que kuma dɔw la u bɛ taa misiri furan kuma dɔw la u bɛ taa polisiw u bɛ taa mais ni bɛɛ ye nin kɛ gorobara bɛɛ ye nin k'i ka quartier la est ce que là a tɛna dɔ bɔ gorobara ka tɔgɔ tiɲɛ na an tɔgɔ tiɲɛ fɛn bɛ kɛ mais kala force mɔgɔ bɛ ka mun kɛ Kalaban ni anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ an ka quartier la Ah. a bɛ gorobara image ɲɛ u b'a fɔ ka gorobara kɛ Mali président ye voilà bon ne ka ko tɛ i n'a fɔ ni karisa bɛ ɲɔgɔn dɔn ka fɛn dɔ fɔ mais tiɲɛ ye mun ye an kan k'o de fɔ ɲɔgɔn ye sinon kala force yɔrɔ la ne yɛrɛ sera siɲɛ damadɔni dɔrɔn n'u ka fɛn de bɛ yen u bɛ ne invité ne bɛ taa sinon ma deli ka wuli ka taa entraînement kɛ ma deli ka taa foyi kɛ mais tiɲɛ ye fɛn dɔ de n'a nana fɔ quoi et puis ka n ka kuma exemple frappant di mɔgɔw ma o de y'a to n ye kala force fɔ sinon a t'i n'a fɔ fɛn min bɛ ni kala force mɔgɔw cɛ k'a tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ quoi bɛɛ quoi Donc n bɛ n profiter ka n ka salle yɛrɛ fo maitre Mugu ni Empire ka bɛɛ fo dan tɛ foli min na quoi Sulja shukran salamu aleyikumu.
Ok donc n bɛ n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ minnu y'u sigi ka nin direct in lajɛ Sulja ka sunkalo baro donc an b'aw bɛɛ fo donc nin bɛna kɛ interview laban ye sunkalo kɔnɔ mais k'a fɔ bɛɛ ye ko nin tɛ k'a bannen ye ni sunkalo tɛmɛna an bɛ segin interview ghetto kɔnɔ kan donc en même temps an bɛ to ka kɛ tantôt an bɛ mɔgɔw wele. an n'u bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn masala donc n tɛ ɲinɛ an bɛ an ka sponsor fo n'o ye kɛnɛya et performance ye mɔgɔ minnu nana protéine da nɔgɔya ka qualité ɲuman k'o d'an ma vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ se ka weleli kɛ 76 93 43 80 i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ taa d'i ma fu falaki nin sunkaloba in kɔnɔ ɔ donc n bɛ n bɛ bɛɛ fo yan'aw ka bɔ ligne kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager vraiment kuma minnu fɔra bi hakilima kuma ɲuman ɲumanw de don donc an b'a ɲini aw fɛ ɛɛ a ka partager donc euh, comme n y'a fɔ cogo min na euh, su in na ye donba su ye n'an ye duwawu minnu kɛ ala ka a bɛɛ minɛ donc halisa ala ka bɛn don gorobaraw cɛ halisa ala ka u dusu kɛ ka se ka bɛn an ka taa ɲɛ fɛ donc euh, kuma de tun b'an bolo k'a fɔ sisan donc an b'a fɔ a ma salamaleykum